pano pa malawi so timakhalanso tikunena kuti pali zinthu zina zake zomwenso ife pamudzi pano tikamabweretsa timakhala tili odabwa kuti mwati izidi zachitika pano pa malawi kodi zimenezi tayankhulapo chifukwa chani so apanso tili ndi lipoti lomwe makamaka latulusidwa ah, pamenepa pa mbc lipoti lomwe ladabwitsa anthu ochuluka kwambiri nkhani yomvetsa chisoni komanso ni nkhani yoopsa kwambiri nkhani yopatsa chidwi kodi chachitika ndi chani so ndiwerenga lipoti lomwe lalembedwa momveka bwino ndi pamenepa pa mbc ndipo nkhani imeneyi ndi nkhani yachisoni kwambiri nkhani yosapereka chidwi ndipo makomenti ali kumusiku makomenti onsewawa ndi makomenti omwe amalawi akuyika kuchokera malo osiyanasiyana pa lipoti limeneli lipoti likuti Apolisi ku Mangochi akufunafuna anthu omwe sakudziwika amene akuwaganizira kuti agwiririra mwana wa zaka zitatu ndi kumupha. Ofalitsa nkhani za apolisi ya Mangochi, a Amina Tepani Daudi, ati izi zachitika m'mudzi mwa Chipoka kwa mfumu yayikulu Mponda m'bomali. Thupi la mwanayo lapezeka mu chimbudzi momwe akuganizira kuti anthuwo ana, analisiyamo atakwanilisa zolinga zawo, atelo a Daudi. Iwo ati zotsatila za kuchipatala zasimikiza kuti mwanayu anamugwililila komanso anamupotokola khosi so nkhani yonyasa kwambiri nkhani yosakhala bwino nkhani yodabwitsa pano pa makamaka pa malawi akuti azibambo atatu ndithu akuluakulu ngati akuti azibambo ndi anthu okuti nzeru ndi zokhwima bwinobwino mwana wa zaka zitatu kumugwiririra ndi kumupotokola khosi ndi kukamutaya akadamusiya mtoileti mmenemomo ah, zosakhala bwino zinthu zanyasi ndipo tikakhala ife pamudzi pano tipempha kuti apolisi agwire ntchito yawo ndipo chilungamo pa mwana ameneyi chiyendepo chifukwa sizoona mwana wa zaka zitatu azibambo atatu zoona mpakana kufika pomugwiririra mwana moteromo ndi zinthu zomvetsa chisoni zinthu zoopsa ndipo cholinga chawo azachifotokoze pa tebulo bwinobwino kuti iwowo akupanga zonsezi cholinga chawo chidali chani kwenikweni so ndiona makomenti amalawi eh, kuchokera ku mangochi kumeneko ah, kumene eh, breaking news imeneyi yachitikira eh, komanso makomenti amalawi ena pa nkhani imeneyi so makomenti ali motere pepani sitidathe kupeza chithunzi eh, chenicheni cha malowo apaso pa mbc angoikapo wa polisi ndithu ifeso tangoona kuti ti tichite motani bola inu mukhale ndi update ya zomwe zikuchitika ndipo mlandu umenewu tikudziwa kuti abambo atatu amenewa apezeka ndipo ukhalanso ukulowa pa khoti sunisuni ndipo malo oipezera nkhani ngati imeneyi tikudziwa kuti tidzayipitiriza ndi pamudzi pake pomwe pano uyu ndi andy b wakomenta zosiyana amene uyu vadra kuti koma ya ambuye gwirani ntchito yanu kwa a- gwirani ntchito yanu kwa ife anthu satana akutinyenga kwambiri ende jesi wazamuyankha vadra kuti ndipo inu kwenikweni mchani kukhwima some people are heartless mwana wanzawo mulungu azuke abwere khosi zoona mwana kufa imfa yowawa eshe eh, vadra wazayankhaso kuti komatu olo satanayo achi- wachita kudabwa kuti izi si mphamvu zanga ndi zinthu zodabwitsa azibambo atatu mwana wa zaka zitatu nkumugwiririra ndi kumuphaso kumpotokola khosi zinthu zodabwitsa apano makamaka pa malawi ndi zinthu zoopsa uyu ndi accent yakuti amafuna zizimba ndi zizimba mpakana pa mwana zinthu zoopsa kwambiri zinthu zoopsa sisiliya kuti kumene aliko mzimu wa mwana umenewu uwasowese mtendere ndipo ndikuulamula ndi mphamvu ya mzimu woyera kuti paliponse akhale anthu amenewa uzipezekapo mpaka agwidwe ndithu ndipo ifeso lathu ndi pemphero eh, kuti anthu amenewa adzibambo atatu amenewa agwidwe mwachangu kamba kokuti pamene pasipadayende chilungamo sizoona mwana wafa imfa yowawa loyidi kuti komatu akapezeka palibe chifukwa chowasunga ndi moyo apa palibe chifukwa chowasungira ndi moyo apanga zinthu zoopsa zoyipitsa mbiri ya malawi ah, zinthu zokuti si kawirikawiri ife pamudzi pano kuzimva komanso kubweretsa malipoti ngati amenewa zain akuti but why malawi why uyu ndi robin akuti not good eh, koma wa wapolisi dzina lake nditani chabwino uyu akuti tionge akuti its a harsh world eh, eh, judith akuti ndipo kulakwa mwana wochepa kumpanga zoyipa zimenezo nkhani yodabwitsa kwambiri nkhani yavundula makomentiwa okutiso ine tachita kuwasiya makomenti ali kukundu oopsa kwambiriso ndi nkhani yakuti mwana wa zaka zitatu akuti wagwiriridwa ndi azibambo atatu ndipo atamaliza zawozo amupotokola khosi malipoti yakuchipatala aonesa motelomo ndi nkhani yopsa ife lathu ndi pemphero kuti amenewa agwidwe mwachangu